Scéal Chú Chulainn. Bhí mac ag Conall Cearnach, laoch de chuid na Craoibhe Ruaidhe a raibh Seaghán mar ainm air, agus bhí dúil mhór san iomáin aige. D'éiríodh sé go luath achan mhaidin agus théadh sé amach lena chamán agus a chnag a dh'iomáint ar an léana mhór ghlas a bhí os coinne a thí. Ar an taobh eile den léana bhí gabha darbh ainm Culann ina chónaí. Bhí cnoc ard ar chúl theach Chulainn a raibh caisleán mór ar a bharr. Sa chaisleán seo bhí triúr fathach ina gcónaí, agus le titim na hoíche thigeadh siad anuas agus bheireadh siad ruaig ar na feirmeacha a bhí thart timpeall. Chreachadh siad na feirmeacha agus ghoideadh siad eallach, caoirigh agus muca. Ní nach ionadh, bhí eagla an domhain ar mhuintir na dúiche roimh na fathaigh seo. agus ar ndóigh bhí eagla ar Chulann chomh maith. Ar an ábhar sin bhí cú mór fíochmhar aige lena chosaint ar na fathaigh. Maidin amháin nuair a tháinig Seaghan amach a dh'iomáint bhí an cú a rith thart ag bun an léana. Nuair a chonaic sé Seaghan thoisigh sé a thafann, ní go námhadach ach go cairdiúil, óir bhí aithne mhaith ag an stócach agus ag an mhadadh ar a chéile. agus ba mhinic nuair a bhuaileadh Seaghan an chnag go ritheadh an cú ina diaidh agus í a thabhairt ar ais chuig an bhuachaill. Ach an lá seo caithfidh sé gur bhuail Seaghan an sliotar róláidir nó chuaigh sé isteach i gcraos an mhadaidh agus tháinig sé amach faoina ruball agus thit an cú marbh in áit na mbonn. Tháinig Culann amach as an teach agus thoisigh sé a chaoineadh. A Sheaghain, arsa seisean, mharaigh tú mo chú, agus tiocfaidh na fathaigh sin orm anocht agus dhéanfaidh siad slad agus creach orm agus b'fhéidir mé mharú. Is oth liom, a Chulainn uasail, arsa Seaghan, gur mharaigh mé do chú, ach beidh mé féin i mo chú agat ina áit. Agus ón lá sin go lá a bháis ní bhfuair Seaghán ainm ar bith eile ach Cú Chulainn. Lá'r na bhárach d'éirigh Cú Chulainn go moch. Chuir sé a chlaidheamh in a chrios, thug sé leis a chamán agus a chnag, chuaidh sé suas go barr an chnoic agus bhuail sé ar dhoras an chaisleáin. D'oscail fear de na fathaigh an doras agus ar seisean, Cé thusa, a dhioludramáin bhig, go bhfuair tú do chroí a theacht anseo? Is mór liom i mo ghreim thú ach is beag liom i mo dhá ghreim thú agus dá mbeadh salann ort, d'íosfainn thú. Shín sé amach a lámh le breith ar an stócach ach thóg Cú Chulainn an chnag, bhuail sé buille den chamán uirthi agus chuaigh sí isteach san aon tsúil amháin a bhí ag an fhathach i lár a éadain agus dhall sí é. Thoisigh an fathach ag útamáil thart ag iarraidh greim a fháil ar Chú Chulainn, ach tharraing an buachaill a chlaíomh amach as a chrios agus chuir sé é i bhfostú i gcroí an fhathaigh agus mharaigh sé é. Ansin ghearr sé an cloigeann den fhathach, cheangail sé gruaig a chloiginn ina chrios agus thug sé ag Culann é. Anois, a Chulainn, ar seisean, sin fear de na fathaigh nach ndéanfaidh a thuilleadh creiche Agus maidin amárach rachaidh mé ar ais chun an chaisleáin agus gheobhaidh mé fear eile. Lá arna mhárach d'éirigh Cú Chulainn go moch aríst. Chuir sé a chlaíomh ina chrios, thug sé leis a chamán agus a chnag, dhreapaigh sé suas go barr an chnoic agus bhuail sé go húdarásach ar dhoras an chaisleáin. D'oscail an darna fathach an doras. D'amharc sé go drochmheasúil ar Chú Chulainn agus ar seisean, An tusa an gliúdramán beag a mharaigh mo dheartháir? Is mór liom i mo ghreim thú, ach is beag liom i mo dhá ghreim thú, agus dá mbeadh salann agus piobar ort d'íosfainn thú. Shín sé amach a lámh ag iarraidh greim a fháil ar Chú Chulainn, ach thóg seisean an chnag, bhuail sé buille den chamán uirthi agus chuaigh sí isteach san aon tsúil amháin a bhí ag an fhathach i lár a éadain agus dhall sí é. Thoisigh an fathach ag útamáil thart agus é ag déanamh a dhíchill le greim a fháil ar Chú Chulainn, Ach thóg an stócach a chlaíomh agus le buille amháin rinn sé an fathach a dhícheannadh. Cheangail sé an cloigeann ina chrios agus thug anuas ag Culann é. Anois, ar seisean, sin an darna fear nach ndéanann creach nó slad níos mó, agus maidin amárach rachaidh mé ar ais leis an tríú duine a fháil. D'éirigh Cú Chulainn go luath arís lá arna mhárach. Chuaigh sé suas go mullach an chnoic agus bhuail sé ar dhoras an chaisleáin. D'oscail an fathach an doras, lig sé goldar millteanach as a bhí cosúil le toirneach agus scairt sé amach in ard a chinn, An tusa an gliúdramán a mharaigh mo dhá dheartháir? Is mór liom i mo ghreim thú ach is beag liom i mo dhá ghreim thú agus dá mbeadh salann agus piobar agus anlann ort, d'íosfainn thú. Shín sé amach a lámh le greim a fháil ar Chú Chulainn agus chúlaigh seisean giota beag. agus bhuail sé buille den chamán ar an chnag agus chuaigh sí isteach san aon tsúil amháin a bhí ag an fhathach i lár a éadain agus dhall sí é. Thoisigh an fathach a bhéicfí agus a screadaí agus é ar buile le pian. Rinn sé a sheacht ndícheall le greim a fháil ar Chú Chulainn ach bhí sé in aiscidh aige. Chuir an stócach an claíomh i bhfostú ina chroí. Ghearr sé an cloigeann dó agus thug sé an cloigeann ag Culann. Anois, arsa Cú Chulainn, sin an triúr acu marbh agus ní thabharfaidh siad trioblóid duit feasta. Chuaigh Cú Chulainn agus Culann a chónaí i gcaisleán na bhfathach agus bhí saol sona suaimhneach acu araon ón lá sin amach.